igbo bụ igbo ekene m unu igbo bụ igbo ekene m unu ụmụnne m ekene m unu ekene m ọra nwoke kene ọra nwaanyị kene ndị ntolobịa kene ndị agbọghọbịa kene ụmụazị wee kene ụwa niile nke onye chiri ya zelena ndị ọzọ ndị ọzọ ndị mere ọba ndị mere chi ndị mere ekwu ndị iyọm akụ ee ndị lọlọ nke onye mere ya gaziere ya oo onye unu na-anụ onu ya bụ dọkịnta Arịnzechukwu Bụlanị ochekwa obodo udo ndị ụwa ọba ekpocha ngwuru Enugu Ukwu na Ụmụnri ambassador for peace ọ nya ka unu na-anụ onu ya n'ụtụtụ a ụmụnne m dịka m si gwa unu n'oge gara aga n'izuụka gara aga agwa m unu n'abalị ise nke oyibo kpọrọ fraịde m ga na-ewetara unu ihe nkọwa dị iche iche ụmụnne m ihe anyị ga-etinye ọnụ na ya taa bụ ihe gbasara ada na ikeli nwaada ada bụ nwaada nwaanyị a mụrụ na be nna ya ya ka a na-akpọ nwaada ma ọ dị ịnọ ma ọ dị ise ma ọ dị isii ma ọ dị ofu ma ọ dị ịbụọ dịzialụ gaba nwaanyị ọbụla a mụrụ na be nna ya nne na nna ya mụrụ ya ka a na-akpọ nwaada a bịakwa na ya bụ nwaada o nwere nke a na-akpọ isi nwaada nke bu ụzọ tọsịrị fa ncha niile ya ka a na-akpọ ada mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-aga fa mụọ nwa ma fa jebe n'ugwu Hausa ma fa jebe na Lagos ma fa n'obodo oyibo ma ọ nọ mba dị iche iche ụfọdụ na-anọ na ya wee mụọ nwa wee zụchaa nya nwa anwa wee too fa anọkwala ebe anwa wee kerie nya igbo bụ igbo o kwesịrọ nwa ọbụla bụ nwaada a mụrụ amụ nwere ụmụnna o si na ya wee pụta nwee ogbe o si na ya wee pụta nwee obodo o si na ya wee pụta iji maa atụ anyị nwa bụ Enugu Ukwu anyị nwere Uruokwe n'ime ogbe dị n'ime Enugu Ukwu otu a ka e si nwechaa ma Awovu ma avomimi ma uru nnebo ma en- eh, enu agụ ma ụmụ atụlụ ma dịzialụ ma gaba ma uru kpaleke onye ọwụna a mụ na ụmụ na ogbe anụnwa m kpọrọ afa abịakwa n'ime ogbe anwa enwezie ụmụnna dị iche iche ọ bụrụ anyị nwa bụ uru okwe abịa n'uru okwe anyị nwere ụmụnna dị iche iche n'ime uru okwe enwere ụmụ ike ụmụ bụla na ọcha ụmụ anya fụrụ wee dịzialụ wee gawa onye a mụ na ụmụ ike amagworo na mbọsị anyị ekeri ya ebe ọ bụla asọkwa ya mụ na anọ wee mụ ya bụ nwa anyị edunata ya na ụmụnna ụmụ ike wee gwa uru okwe ụmụ ike anwa dị n'ime ya gwa enugwu ukwu na anyị ekerikwanụ nwa ọ ụmụnna anwa ya abịa ndị ọgọ na-anụ nwa abịa abata mbọsị anwa ụmụnna anwa nwe ya bụ nwa achịta mmadụ ise ụmụnna ndị ọgọ na-abịa ịnụrụ nwa anụrụ nke nwoke achịta mmadụ ise a wee baa n'ụlọ wee tụọ alo dịka o si kwesị ekwesị atụsịa nya bụ alo ekwekọrịta na ya bụ nwanyị na a ga-ekebe ya di n'aka onye bịaranụ na obodo o si wee bịa mgbe ahụ ekwekọrịtara n'ime ụlọ apụtazie ilo ogbe niile ma mmadụ nọ n'ilo na-eche ka a mara ife a ga-agwa anyị apụtazia sị anyị ṅụbanụ nkwụ ibe na ive na ọgagwo na ada anyị ekwetagwo na ya ga-anụ ọra obodo niile a wee ṅụrịa wee nwee ọṅụ ifugo na mbọsị ahụ emere ya na ụmụnna nwe nwa ahụ amagwolu na ekebere nwa fa di ndị anwa bịakwa n'ime o nwere ife a ga-enye fa ụmụnna na aba anwa a na-akpọ ego arụmọnụ na-adịrọ n'ego nke nna a ga-atụri na ego anwa kọwara na anụgo onye a na ekerigo ya ụmụnne m mgbe ị nọrụ n'ugwu awụsa kerie nwa gị ma ọ nọ na Lagos kerie nwa gị ma ọ nọ n'obodo na-abụrọ obodo gị na ụmụnna gị kerie nwa gị kedu ndị ọ dụrụ ike nya bụ ego kedu ndị ga-akọwanwu na nwa anwa na a nụrụ ya di ife ọ na-egosi bụ na elekwanụ nwa anwa ele na abụrọ na ọ nụrụ di igbo bụ igbo ana m ayọ unu taa ka ị na-anụ okwu a ị na-anụ ya zisaa nya n'ebe dị iche iche maka ụfọdụ na-eme ya na-amala ama ụfọdụ aghọtarọ maka o nwerọ kọwaalụ fa ụfọdụ were ya na ya anụgwere ebe a mụọ nwa too na anụla ebe a kerie nwa na agha nke ka a esiri apụsị nwa gụnye anụ na di o kwesịrị ekwesị o nwere ndị nwe nwa anwa ga-ajụ ajụjụ ya maka na achọchakwanụ nwa anwa mbọsị a chọchara nwa anwa o toochaa wee nọchaa ka ya na chi ya si kwu wee nwụrụ ihe a na-enye n'ugwu awụsa maka ọ bụrụ ụmụnne ya ihe a na-erie n'obodo oyibo maka ọ hụrụ ụmụnne ya o nwere ụmụnna a ya-agwa na ada anyị nwaanyị eji ego kwu ibe na ada anyị nwaanyị nwekwa ka o si dị o nwere ụmụnna a ya-eburu mmanya wee jee be fa gwa fa na ọ na-aya arụ gwa fa na ọ nwụrụ ọ ụmụnna nwaanyị anọ bulatara gị ozu nwaada ma mgbe ị nọrụ n'ebe na-ekwesị ekwesị kerie nwa anwa nwa anwa nwụrụ ibunata ya ụmụnna a na-ajụ onye dị ife a kedu onye ọ bụ kedu ebe e kebeziri ya kedu mgbe o ji wee nụ di na anyị amakwa maka ya na akọrọla anyị maka ya wee na-asị unu biko n'ihe anyị na-akọwala unu taa bụ ka unu ghọta ife onye amarọ ọ tọrọ ya ife onye anụmarọ bịa isi akọwaluo egewaluo amaluo na onye ọbụla ga-ekebe nwa ya ga-erunata ya na be nna ya wee nọrọ na be nna ya wee kerie nye ọ bụgoro n'ugwu awụsa kama sete mmadụ esete ka fa bịa ka eme omenala ka o si kwesị ọzọ m na-agwa unu o nwere ihe a na-akpọ aja nwaada ụfọdụ amazị ihe a m na-agwa unu na-enye nsogbu nwaanyị ọbụla bụ isi nwaada a mụrụ n'ezinụlọ a wee kerie ya na di obodo ọbụla na-eme ya dịka ha si nwee n'obodo nke ha si dị mana anyị nwa bụ Enugwu ukwu na-akpọ ya aja nwada onye a na-emeri ya bụ isi nwada nwada a mụrụ n'ezinụlọ ọ bụgodoro iri bụrụ ofu bụrụ ịnọ ka amụ mana isi nwada anwa na a ga-emeri aja nwada aja nwada anwa ndị ọ dụrụ bụ ndị inyom ụmụ nwaanyị a na-anụ anụ ndị megwolu nwa fa ọ fa ka a ga-emeri ya ka a ga-eburu ibu ya bụ aja nwada ha wee kpee ekpere dịka o si kwesị ekwesị and ọ bụrụ na emerọ onye ya bụ nwaada aja nwaada o wee nụọ di ebe nsogbu dị na ya bụ na o rukwa na be di ọbụla o nwere ihe a na-emelụ isi nwaada ọ mụtara ma emerọ nke ya na be nna ya eruo menye nke nwa ya wee rie ya ọ nyebe nsogbu ee eme mmụọ mmadụ mee ka ọ na-arara oke ya and anyị emee na be anyị Enugwu ukwu nwaanyị ọbụla na-emerụ nke nwa ya ara esoro ya ọ bụrọ ọgwụ n'ọ ka omenala si kwesị ekwesị onye ọbụla ma na ya keriri ada na emerọ ya ka jee jụọ ajụjụ ndị inyom kedu ife a na-akpọ aja nwada ka eme ya na o kwesịrị ekwesị ka ụfọdụ ndị nụrụ di ọ jụ ịmụta nwa ka ha mụba nwa gaba maka na onye mere ọrụ ka e si mee ubi ama ndị mmụọ mma ọ maa ndị mmadụ mma wee na-ayọ igbo bụ igbo na-akọwala unu onyinye amara chukwu nye m n'ụwa ka m ji bịa ya ka m ji aga ana m akọwa ya na m eriga mụ na m tosiri kama na ọ chukwu maara ka o si tinye n'ime ndụ m sị m jee n'ụwa ka m kwupụtara ya ka ụwa were ya na-aga ụmụnne m ọ ga-adịkwanụ unu mma okwu m ọzọ wee na-aje ndị nụrụ di nke na-ewuzi kịta na-amasịrọ mma maka na ọtụtụ mgbe ndị Igbo na-eme ife na-ewe na o nwere ife ọ bụ mana o nwere ife ọ bụ abịara eme ego nwaanyị eduru nwaanyị naba ụfọdụ ara edu ndu oku ụfọdụ ara agba nkwụ nwaanyị ife ọzọ ya anụzi bụ na ejegokwa eje jikọ aka n'ụlọ ụka ọ dịkwa mma ijikọ aka n'ụlọ ụka mana ụmụnne m a na-esi na ala were arịgo nkwụ elu bete ka esi edebe nkwụ nwaanyị ọbụla i kelili i duro ndu oku ya ejikwa nwaanyị anwa mụ nwa ahụ ụgwọ maka na mkpụrụ obi ara ezu ike nwa ya nwaanyị ahụ ị na-ekeri maka enyerọ mama ya oke kwesịrị ekwesị a na-akpọ ndu oku o ruo na be di ya mụta nwa ọ bụrụ na o duro nke nne ya edu onye ndu oku o rie nya o ribigokwa ọnụ maka na o ji nne ya ụgwọ ma nne ya ọ dị ndụ ma nne ya ọ nwụrụ anwụ a ga-ebute ibu ndu oku ọzọ dị n'ime ya wee bụrụ ihe gbasara agbamnkwụ ụmụnne m ọ bụrụ na ị nwere ego ị gbara ya nke ụwa niile bịa nụrụ ime enye agbamnkwụ ndị ụmụnna onye agbarọ nkwụ nwa ya ma ọ bụ onye nụ nwaanyị taa na-agbarọ nkwụ nwunye ya ka kpaba alo yọba chukwu debebe ego n'ụbọchị nwayọ nwayọ debegide ya mgbe o ji apụ mgbe arọ ka i je gbaa nkwụ nwunye gị n'ịnụkwala ma i ji ndị be ọgọ gị ụgwọ i ji ndị mmụọ ụgwọ i ji ndị ị fụrụ anya ụgwọ i ji ndị dị ndụ ụgwọ kedu maka ive ọgwụ nwaanyị agbarọ nkwụ ya o luo be di ọ ya-amụta nwa and ọ mụta nwa anwa a ya-agbanụ nkwụ nwa ya ma a gbarọ nke nne ya e je gbaba nke nwa ya ọ bụrụ nsogbu kpata na ndị ghọta anụ o nwere nke mere n'obodo anyị nke m maara a sị na a na-agba nkwụ onye dị otu a ruzie ọ bụrụ agadi nwaanyị na agadi nwoke a na-agba nkwụ ya kedu maka ife ọ bụ a sị na agbara nkwụ ya mgbe eji wee nụ ya nwa ya wee ruzie ka ọ nụọ di ekwuo na ọ bụrụ ọ gbara nke nkwụ nwa ya na ara agba na ọ bụrụ ọ gbara nkwụ nne ya na ara agba nke nwa ya na agba nke nwa ya nwaanyị anwa ji ebe eji gba nkwụ ya ọ nwụrụ Ha wee bịa gbaba ya ọ ihe mmadụ fụrụ ka o ji were ama atụ ihe mmadụ nụrụ ka o ji were ama atụ ihe mmadụ maara ka o ji were ama atụ igbo bụ igbo m wee na-akọwala unu na onye ọbụla na-agbara nkwụ nwa ya ji ekpara alụ taa na a ya-agba nkwụ nwa gị mbọsị anwa a na-agba nkwụ ị mara aṅụrị na oke na ọrụ na amara ị nwetara mbọsị ị nụrụ di ma mbọsị ị nụrụ nwaanyị abụ mbọsị anwa a gbara nkwụ iji maa atụ o nwere mgbe ọ na-aga o ruo asị ndị ọgọ nke nwoke bịa ndị nke nwaanyị bịa akpụkọ oche awa onye o tosiri na onye nọ ka okenye ọ jisia ka o kpee ekpere na ụmụnna anwa ọ ndị ụmụnna nwe nwa anwa ga-ekpe ya bụ ekpere maka na ọ ba ka a na-agbara ya bụ nkwụ ọra obodo nọ mbọsị anwa ga-anọ wee mara na ada anyị ejego ije di a wee kpee ekpere wee gọọ ọfọ na ada anyị nwaanyị a na-ekebe taa na ọ ga-amụ ozuzu eke mụọ ozuzu oye mụọ ozuzu afọ mụọ ozuzu nkwọ na ọ ga-amụta one ba ga-azụ ndị gboo na-ekwu na ụfọdụ na-asị ka a mụọ tegete nwoke ise nwaanyị ịnọ mana ihe a na-ekwuzi kịta bụ mụrụ nụ one unu ga-azụ agọsịa ọfọ anwa ndị nke nwe nwa gọsịa ọfọ ndị nke nwe na-eduru nwa eduru bụ ndị ọgọ anyị ekwuo ọfọ soro ibe ya lee achịgharịa ọjị tagharịa ọjị gbagharịa mmanya ṅụgharịa mmanya mgbe anwa ka ndị mmụọ nọ be nke nwaanyị na-akwado ma na-emekwuo omenala ka o si kwesị onye nwụrụ anwụ na-abịa ụwa onye dị ndụ ara nọrọ ụwa onye nwụrụ anwụ na-abịa ụwa ya ka m ji kwu na mmadụ anakwa na-anwụ anwụ na onye jee ọ ga-anata ebe anwa ka a ya-anọ wee kwadobe wee soro ada anyị nwaanyị wee naba na be ya be di ya were omegherie ụzọ o nwere ndị nya bụ ife ji taa na ba amụtara nwa na be di ba maka o nwere ndị nna ukwu adịrọ mma ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ ihe agwa eji na nna onye anwa anwụọ wee sị na ya na-eweta ife agbamnkwụ a na-akwa eme ya eme egbe dị nri egbe adịrọ nri egbe ka ọ bụ nna dị ndụ nna nwụọ anwụọ nna ka ọ bụ a ga-enye oke dịka o si kwesị ekwesị maka na onye anwa nwụrụ anwụ nwere ụmụnne o nwere ụmụnna ndị ga-arata oke nnaba wee na-agba aka ebe na ada anyị nwaanyị nụkwara di na emekwara ife dị otu dị ka o si kwesị ekwesị ụmụnne m ya ka m sị ka m kọwara unu taa na ife dị na ada erikakwa otu ahụ esi wee mee ife dị na ya o wee nụọ di ka a ga-esikwa mekwa mbọsị gịnị mbọsị ọ ga-anakwa maka onye bịara ụwa ga-ana ana ụmụnna nwakiriri ya ka a ga-ebulatakwara nwa ada onye ọbụla mmadụ ya nọ n'ezi taa wee kerie nwa ya kaba arụ ga natabakwa azụ kịta jee fụ ụmụnna gị ka gị na fa kpaa ka i nye fa ife kwesịrị ekwesị ụgwọ na i mero ya ijikwa chukwu ụgwọ ijikwa mmụọ ụgwọ iji mmadụ ụgwọ ka a na-ekwu okwu ndụ ka a na-ekwu okwu ọnwụ ọ bụrọ sọ onye nwụrụ anwụ ka a na-edozi onu a na-edozikwa dị ndụ onu igbo bụ igbo ya ka m sị ka m kọwaalụ unu na nwaada sikwara ike onye ọbụna mụtalụ nwaada ka ị gbado ya anya igbo bụ igbo ọ ga-adịrị unu mma ụmụada anyị ọ ga-adịrị unu mma ka unu na-anụ okwu a ọtụtụ mgbe ụfọdụ ụmụada- ụmụ- ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ ndị na-asị di fa sị agbakwana nkwụ ka eje na ụlọ akwụkwọ jikọ ọnya ị makwa ife ị na-ekwu ụfọdụ ọ bụrụ nne na nna sị agbana nkwụ sị jee jikọ aka n'ụlọ ụka ị makwa ife ị na-ekwu nwaanyị ọbụla mụrụ nwa a ga-enye ya oke ya nwoke ọbụla mụrụ nwa a ga-enye ya oke ya ụkpa ejuru asịrọ ife ejuru ụkpa ma sị ebe a ga na ụkpa n'ụlọ ọ uche ka eji were agbakọ agbakọ ife eji wee zụ ada na ife eji wee zụ ya o wee bụrụ ada anyị kirikata chi ejie chi efo ma sị ekirichana mana ọ mataghị alụ ka ite ji eji ọkụ ji gbuo ife dị ite n'ime ma raa ite anya ka okenye ji were eke ife dị n'ofe ị na ọgọbata beghị iwu ka aka ya si dị unu were uche wee onye abụ mkpụrụ mana ọ dị mkpa na onye ọbụla nụrụ di na a ga-agba nkwụ ya dịka omenala igbo si wee dị o kwerọ gị mee ọra ekene m unu i mee nke ụmụnna n'ofu ife ka fa ncha bụ ka ụmụnna malụ na emego ya ka i wee tọpụ nwaanyị amụ nwa anwa n'agbụ ka i wee tọpụ ada anyị nwaanyị anwa n'agbụ ka i wee tọpụ ọgọ anyị nwoke anwa n'agbụ maka na ime ya n'ọka imeta ya imeta egwu ya oge ọdịnihu o nyebe nsogbu ka sị na amụcha di na nwunye na a na-achọ nwa achọ o nwerọ onye chukwu kere n'ụwa na ọghara enye nwa na ọghara amụ nwa mana ọ kedu ka esi ebido ntọala na ịmụ nwa ahụ ebidoro ya otu kwesịrị ekwesị ka ejiri ya n'aghụghọ ọtụtụ mgbe ụfọdụ ya agụọ jee ịnụ nwaanyị ọ rapụ ụmụnna ya ruo obodo ya jesi n'ezi dute ndị ama na amala m ya eje nụọ nwaanyị o ruo ori ka ije ebe ndị ọgọ ọ ga-agwa n'ori ori ya na onye ọbụla ga-anụ nwaanyị ya agba mbọ naanị ụmụnna nke ya bụ nwoke naanị obodo nke nwoke dute ndị be nna gị na ọ ba ya agba akaebe maka nwa nwa kpata anụ ezinụlọ maara ife ezinụlọ ọbụla gọta anụ ọ bụ gwara nwatakịrị anwa ya anụ nwaanyị ka a na-ebi nwaanyị nọ kedu nna gị kedu okenye unu ya dubịa eduru nwa bi ihe n'aka n'oge ka anyị dịru nwa ka onye na-ebi ya anya ma anya gị na-eru na nwa na o nwe ka o si n'ọka ya ajụ ajụjụ a mgbe ị duziri onye na-abụrọ ụmụnna wee bịa iduru nwa gị duru onye ọzọ ọ daba okwu abịaja na ụmụnna gị na-asị ụmụnna asị na amakwa ebe a na-ekwu onye bụ nwunye ha nwa kedu mgbe a nụtara o kwesịrị ekwesị o kwesịrọ ụmụnne m ka anyị logharịa ilolo ndị nwa ba nụrụ di agbarọ nkwụ baba na-alụ nke taa nke echi ka unu jee mee anya na ọ na-emebi ife ọ na-emebi ọtụtụ ezinụlọ ndị nọ na mba wee kerie nwa ga nataba n'azụ jee bi- jee kwuru na ụmụnna unu ka unu na ụmụnna unu kpaa ka agwa unu ife a ga-eme na eri malụ mimia na utupulu ka eji ama ụyọ ụyọ tupel tupel na aja mara ịgbakwụgbaba n'ili nwa maalụ nna ya maalụ ndị ichie anụ a na-egbu ka a na-egbu gbuo ya ka esi egbu bọọ ya ka esi abọ ọka ka ọ bụrụ buru egbe baa ọfịa ya jee chụọ nta wee chụgide nta gbagide nta gbagide nta chineke ka o jiri o nwetara anụ ọ ya egbu ọ ka ji egbe ka ya naba tụgharịzie azụ ya fụ anụ na-aga ọ gaa iru ọ gaa azụ O- ọ dozie egbe gbagburu ya tọ buru ya bụ anata n'ụlọ bọgide ya bọ- bọpụta ya mgbe bụ narị mgbe ọ bịa bụrụ m ya iwe na o nwere ife ọ bụ mgbe bụ narị mgbe ife ife ọ ya arụzọ ife ife ọ ga-amịta n'ekpere m bụ ka ị na-anụ okwu a ka i zisaa ya ebe niile dị iche iche onye na-amarọnụ ka ọ marụ ka o were mere ibe ka ọ bara unu

ụba gbụchara ngwe Enugwu Ukwu na Ụmụnri ambassador for peace ọ mụ wetara unu okwu a ọ ga-adịrị unu mma igbo ebe ọbụla ị nọ na ụwa niile ọ ga-adịrị unu mma ebe onye nọ na mee na otu kwesịrị ekwesị ihe gbasara nwa ada onye enyezina nsogbu ka mmadụ etufuzina nwa etufu na ada etufuru nwa etufu ma ndị na-eje ezuru nwa ada baa n'ụlọ jebe ozugbo mụba nwa ndị nwe nwa amarọ ndị ikwu amarọ ndị ibe amarọ onye a bụsị na mgbe nwa nwoke si chọọ ya nwa ọghọm na ya a gwa gị na ị ya-anụ ya n'ozu a gwa gị ya ewutena gị maka na ị kwesịrị ime ihe kwesịrị ka e si eme ara ezuru nwa n'ori ara ekiriri ada n'ori na o nwe ndị kwesịrị ekwesị ime ya otu kwesịrị na ọbara ya. igbo bụ igbo adịla unu mma ka ị na-egele okwu a ị nee anya n'iru onyonyo anwa ị ga-afụ edemede ede na ya ma akala ị ga-eji nweta m mụnwa onye na-ekwu okwu ka ị na-anụ ya ka i zisaa ya obodo dị iche iche o nwekwa ihe gbaghara ohere dịkwara gị ịjụ ajụjụ na ihe nkọwa ohere dịkwara gị ịjụ m ajụjụ m ga-akọwakwara gị ka anyị kwurie tata anyị wee na-agwakwa unu ka unu chebekwara anyị n'izuụka na-abịanụ